Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэжьа проектыр гъэзэщӏэным къыпыдощэ. Тхылъ еджэ унагъуэ жыхуиӏэ нэтыным и зы къыдэкӏыгъуэм тетхын мурадкӏэ Тхьэзэплъхэ я унагъуэра нобэ дыкъыздэкӏуар. Мы нобэ зи гугъу тщӏыну ӏуэхугъуэри тобэ ирехъуи, адыгэ лъэпкъым ди жагъуэми, ди щӏасэми мыгъуагъэу къытлъыкъуэкӏахэм языхэзым теухуа ӏуэхугъуэщ Шэджыхьэщӏэ Хьэмыщэ и Къуэрылъху ӏуэтэжым къыщыгъэлъэгъуар зытеухуар аращи, тӏэкӏуи хьэлъэ хъуну къыщӏэкӏынщ нобэ екӏуэкӏыну уэршэрри, ауэ согугъэ, дэтхэнэ зыми хуабжьу щхьэпэн хуэхъун, зыгъэгупсысэн, щапхъэ фхуэхъун дэтхэнэ зыми щызыхэфхын Псалъэмакъ нобэ къекӏуэкӏыну. Фощӏэ, сыт щыгъуи мы нэтыныр къыщедгъажьэ, зи гугъу тщӏыну, дызытепсэлъыхьыну, ӏуэтэжыр къыдэплъхэм къагурыӏуэн хуэдэу кӏэщӏу хэт и гугъу къытхуищӏын?
Рассказыр зытхар Шэджыхьэщӏэ Хьэмыщэщ, зытеухуар зэреджэр Къуэрылъху аращ, зытеухуар Гуащэхъан Зи ныбжьыр илъэс пщӏейрэ щырэ хъу фызыжь дахэ, и теплъэкӏэ дахэм икӏи зэрыдахэм егъэпщкӏур, ауэ и гъащӏэм гугъу зэрехьар и нэгум къыщӏэмыщу щытми гугъу ехьащ езыр. И щӏалэгъуэм щыщӏэдзауэ къиӏуэтэж хъыбар, и гъащӏэм къызэрекӏуэкӏа хъыбар Автобус къэувыӏэпӏэм де щызэрихьэлӏа цӏыхуитӏым, зрихьэлӏар Абдулчэрим щӏалэращи, и гъащӏэр къызэрекӏуэкӏар абы хуиӏуэтэжу аращ рассказыр зэрыщытыр. Гугъу зэрехьар, илъэгъуар, зауэ зэманым и бынхэр и закъуэ зэрыхипӏыкӏар, Абдулчэрим къыдэӏэпыкъуу ирешэлӏэж, и унэ и ӏэ зыхуишиям, ди жагъуэ зэрыхъунщи, и унэ жыхуиӏэу зришэлӏэжыр ар, жьы хъуахэр щапӏыж унэр арауэ къыщӏокӏыр. Ар езы Абдулчэрими хузэхуэмыгъакӏуэу егупсысыр, ар дауэ, адыгэ анэ, мыпхуэдэ унэм екӏуалӏэу, езым унэ имыӏэжу, езым унагъуэ имыӏэу, ар дауэ жери хузэхуэгъакӏуэм Абдулчэримым. Ауэ аращ, къыхэкӏащ апхуэдэ адыгэ лъэпкъым ди жагъуэ зэрыхъунщи, Шэджыхьэщӏэ Хьэмыщэ и рассказымкӏэ къыщигъэлъэгъуауэра къыщӏэкӏынщ апхуэдэ къэхъугъэ гуэр е зыхихауэ, е илъэгъуауэ итхыжауэра къыщӏэкӏынщ. Жьы хъуахэр щапӏыж унэм ирата фызыжь Гуащэхъан и хъыбар къиӏуэтэж. Абдулчэримым хуеӏуэтэж. Абдулчэрим хуеӏуэтэжыр. Рассказым и кӏэм де уи гур тӏэкӏуу игъэзэгъэжу пӏэрэ жыпӏэу Хьэмыщэ и кӏэм де къыщхегъэщыжыр къуэрылъху Къуэрылъхум и анэшхуэр зришэлӏэжауэ, и унэ и унэ акӏэ къыхуэна гъащӏэр щихьыжыну апхуэдэ кӏэух иӏэу иухы рассказыр.
Ӏуэтэжым аращ къуэрылъху щӏыфӏащам и щхьэусыгъуэри. Упщӏэ куэд хуабжьу къызыхэкӏ ӏуэхугъуэщ мыбы къыщыӏуэта хъур. Уи бынхэм къэзыша Е яша яхэт? жери щӏоупщӏэ нанэр. Гуащэхъан Абдулчэримым щӏоупщӏэ, Хьэуэ, жи. Ухуэмыпӏащӏэ, жи. Къашэху е яшэхущ, жи, ахэр уэ ущибыныр. Сэ бын псори зыхуэду жысӏэкъым, жи, ауэ ухуэмыпӏащӏэ, къашэху е яшэхущ, ахэр уэ ущибыныр, жеӏэ. Ахуэдэу жызыӏыфынкӏэ хъунур зи жьыщхьэ. Иӏэ псэукӏэм теухуауэ гуныкъуэгъуэ зиӏэ цӏыхурауэ пӏэрэ хьэмэрэ дэтхэнэ зыри апхуэдэу егупсысу пӏэрэ, Люсэ? Икӏи яхузэфӏэкӏыу, икӏи унагъуэкӏи тэмэму, ауэ жьы хъуар жьы щапӏыж унэм щратым де ӏей дыду си жагъуэ мэхъур. Дауэ, уи быным абы уишэу узритыныр къызгурыӏуэ, ар сфӏэемыкӏу ӏейуэ цӏыхум яӏэщ иджысту, Быныр цӏыхум щӏиӏэр жьы дыхъум дипӏыжын, дызыхуей дыхуэзу къыткӏэлъыплъын жаӏэуращи, иджыпсту быныр зыхуей хуэза нэужькӏэ, ади ани жьы хъуам хуэмеижу мэхъу, ар ди жагъуэ мэхъур. Ахуэдэ ди ди адыгэ лъэпкъым къызэрыхэкӏар ӏейуэ си жагъуэ мэхъу ахуэду зэрыщытыр. Мис иджыпсту жыпӏа уэ, Люсэ.
Бын щӏызэдгъэгъуэтым и щхьэусыгъуэр жьы дыхъурэ дыхуэныкъуэж сыну, зыгуэрым и гулъытэ хуэныкъуэ дыхъу, гулъытэншэу дыкъагъэнэнкъым жыдори ара щӏызэдгъэгъуэтыр, жыбоӏэ. Ар дыдэр мыбы къыщыхощ, а уэ жыпӏа гупсысэ дыдэр а Гуащэхъан къиӏуату. Ауэ бын зимыӏэ мыдей зыри дыщысу къыщӏэкӏынкъым, ныбжьыщӏэхэри Тхьэм абы нигъэси, насыпи Тхьэм яригъэлъагъу. Ярэби, мыдеж щысу пӏэрэ бын щызригъэгъуэтым щыгъуэ абы егупсыса? Жьы сыхъумэ, сипӏыжынӏэ, жиӏэу. Апхуэдэ дыдэу ар дауи зрагъэзахуэкъым, бын щагъуэтым де ар гуфӏэгъуэщ, ар гухэхъуэщ, абы гугъэ ӏэджэ ибопх. Ауэ Абдей узэгупсысыр, езыр къэхъуу, езыр насыпыфӏэ хъуну, ехъулӏэныгъэ гъащӏэм щиӏэну, гъащӏэ кӏыхь сыт хуэдэ фӏыри езым ебохьэлӏэ. Ауэ ущӏалэхункӏэ уегупсысу къыщӏэкӏынкъым мыр, сэ жьы сыхъумэ мыбы сипӏыжынщ жыпӏэу. Хуэмурэ хуэмурэ гъащӏэр къоурэ къыпкърохьэ абы узэрыщыгугъыр, уи жьыгъэр абы зэрепхар, абы къыпхуищӏэнум укъызэрыхуэнэнур. Адыгэ зэхэтыкӏэм нэхъыжьыр лъэныкъуэ ебгъэзыну Итӏасэркъым, къезэгъыркъым, адыгэ гупсысэкӏэм апхуэдэ хэтыххэкъым, ауэ залымыгъэкӏэ къыхэзыухуанэ щыӏэщ. Ипэ дыдэм де пщэдджыжь пшэплъ, пщхьэщхьэ пшэплъ нэщэнэхэм тепсэлъыхьу къыщӏедзэ. А тӏэкӏум де а Гуащэхъан Абдулчэрим къыжриӏэм фӏэкӏа хэмыту щытмэ, нэхъыжьыр гъащӏэм хэмытмэ, даудизкӏэ чэнж дыхъунуми къыбгурегъаӏуэ. Итӏанэ Бэдын бгым щамыдзу къызэрызэтенар занщӏэу уигу къегъэкӏыж. Абы и чэнджэщкӏэ тхьэмыщкӏагъэм къыхэкӏауэ щытаӏэ нартхэр. Аращи, а тӏур зэбгъэпща нэужькӏэ мы ӏуэхур жьы хъуам лей къытехьэныр сытым щыгъуи щыӏа ӏуэхуу пӏэрэ жыпӏэу, ауэдууи урегъэгупсыс абы.
Нэхъыжьым иӏэ мыхьэнэ и ӏуэху теухуауэ мы ӏуэтэжым аргуэру къызэрыхэщщи, ари ӏэмал имыӏэу къыхэгъэщыпхъэу къысфӏощӏыр. Гуащэхъан тегушхуауэ и гур хузэӏуихыу и ӏуэхур зыӏутыр хуиӏуату, хуиӏуатэ хъуну къилъытат а Абдулчэримри и хъыбарыр хуиӏуэтэжын щӏидза иужькӏэ къыхегъэщ езыр и щӏалэгъуэм щыгъуэ и щхьэгъусэр зауэм кӏуэуэ, зауэм хэкӏуэда иужь щӏэгъэкъуэн къыхуэхъуа и тхьэмадэм фӏагъыу дилъэгъуар, лӏыгъыу дилъэгъуар, Акъыл бгъэдэлъар зиӏыс зихуэдэ теухуауи, щапхъэу къехь, а езым и тхьэмадэу щытар нэхъ лейуэ къыхегъэщу иджырей тхьэмадэхэм елъытауэ жыхуиӏэу а иджырейхэм ирегъапщэр. Узригъэгупсысри занщӏэу, унагъуэм исхэр, цӏыхубзхэр псом хуэмыдэу зэгурыгъэӏуэн теухуауэ тхьэмадэм икъусыхъужкӏэ къалэнышхуэ и пщэ къыдохуэ, мыбы и тхьэмадэм Гуащэхъан и насыпти хузэфӏэкӏащ ар. Къалэнышхуэ уи пщэ къыдэхуэнущи, ухуэхьэзыр, Ислъам. Псэущхьэм дигъэлъэщ жыхуиӏэращ иджы, си иджырей зэманым щӏалэгъуалэ къэхъухэр нетӏэ зэрыжаӏащи, япэм ещхьу щыткъым, я акъылыр, я гупсысэкӏэр нэгъуэщӏщ. Аращи, Алыхьым дэ ди щӏэблэ къыдэкӏуэтейр Фӏы лъэныкъуэкӏэ екӏуэкӏыну, екӏуэкӏыу Алыхьым жиӏэ, япэм щыӏа дадэр, нанэхэр, иджыри зиӏэ щыӏэхэр щыӏахэр. Мис абыхэм ялъэгъуам дехуауэ, гъащӏэ къекӏуэкӏам дехуауэ, абы я жыӏэ щӏэту щытмэ, сэ къысщохъу ар зыхуей хуэзэну. Ауэ щыӏэщ адэ-анэ. Къыгурыӏуэмыныгъэкӏэ я быным зы къуаншагъэ тӏэкӏу зыгуэр ящӏауэ щытмэ, абы къуаншагъэ ящӏар егъэджакӏуэ ирехъу, зыгуэр къыщыжриӏэм дей, Иэхьи мыӏэ хэсыфым щхьэ къыжепӏар жери къыщхьэщожри, ар зэхэзыха быныр зэи фи лъыгъуи зигъэзэнукъым. Егъэджакӏуэм елъагъур, Уэ, иджы егъэджакӏуэ щӏыжысӏэр мы тхыгъэм къызэрыхэщымкӏэ, Гуащэхъан и зэманыр егъэджакӏуэу щытати, егъэджакӏуэм елъагъур, Сыт хуэдиз сабийр щригъаджэкӏэ хьэл-щэныр додыу щытми, жыӏами, едэӏуами, емыдэӏуами.
Кстати, уэ жыпӏам сэ езым си гъащӏэм щыщ зы теплъэгъуэ сигу къигъэкӏыжа. Мы етхуанэ еханэ классым сыщӏэсыму, ӏейуэ сымэжэлӏауэ сыкъэкӏуэжар, сышхыу сыщысу пщӏантӏэмкӏэ гъэмахуэ бжэ зыӏудзам щӏэт, еджэн щӏэддзэжа къудейуэ бжьыхьэ пасэм си цӏэр жери къэджа дадэ. Дадэ, сошхэ, жысӏэри инышхуэу сыщӏэкӏиикӏащ сыкъэмытэджу. Си адэм пхъэм егъуиз гуахъуэ ищӏыкӏыу гуэщымкӏэ щӏэтти, слъагъут ар къызэрыжэр, ауэ сэ си дей къажэу си гугъакъым. Къэс, си пщэдыкъыр иубыдщ, дэкӏуеипӏэм нэс жэрыгъэкӏэ сигъакӏуэри къызэӏунщӏри, къысщӏэрыӏэри сригъэжэха, уи макъраӏым ар зэджэр уэращ, жери. Сэ абы иужькӏэ дадэ къаджэмэ сыщысынут. Мис ауэдэ ткӏиягъ зи ӏэмыщӏэ илъ. Цӏыху унагъуэм щхьэщытын хуейщ.
Ткӏийуэ. Ткӏийуэ.
Амал имыӏэу ткӏийуэ.
Сабийм жепӏэкӏэ занщӏэу къищтэну зэрыщымытыр псоми дощӏэ, ауэ, илъагъумэ, ӏэнатӏэм ӏувэмэ, ар и пщэ дэкӏмэ, и фэм икӏмэ, и гъащӏэм къыхохьэ, и фӏэщ мэхъу, къыхуонэ. Сэ къысхуэнар, дадэ и макъыр зыхэсхым сыкъыщылъэтын зэрыхуейр.
А ткӏиягъыр къызыпкърыкӏын хуейр цӏыхухъура, цӏыхубзыра? А унагъуэм и зыхэтыкӏэрт. Цӏыхухъу щӏэсмэ, дауи, цӏыхухъуращ. Ауэ щӏэмысмэ, итӏанэ цӏыхубзыр адэми анэми и пӏэм иувэн хуей мэхъури, абы щыгъуэми абы хэлъын хуейр пхъэшагъ. Люсэ, пхузэфӏэкӏыну?
Мо нэхъыщӏэхэм ткӏийуэ уахущытынур? Иджыри сахущытщ. Иджыри уахущыт. Пэж Люсэ жиӏэр къыфхуэткӏийуэ фхужыӏыну? Къыфхуимыдэ щыӏэ? Къытхуимыдэ щыӏэщ, даже.
Псалъэ жысӏащ, тӏэу ямыщӏыну апхуэдэ. Си адэр пасэу дунейм ехыжат, сэ иджыри дунейм сыкъытехьатэӏым, си адэ дунейм щехыжам щыгъуэ. Арати, сыкъэхъури, сэ си анэр анэуи схуэхъуащ, адэуи схуэхъуащ,

Абы и пщэ къыдэхуащ.
Нтӏэ, аращ, зэ и лӏыр щхьэ щыӏурикӏ, зауэм кӏуэщ аби къигъэзэжакъым. Сабиищыр гугъу ехьу, ади хуэхъуу, ани хуэхъуу, шхын сиугъэныкъуу, щыгъын сиугъэныкъуу ипӏа и бынхэр къыдэкӏуэтейщ аби. Нэхъыжьым нэхъыщӏэр, щӏалэ нэхъыщӏэр Чукоткэра, хьэщӏу щӏащӏэм, дзэм абы хыхьауэ служить ищӏэу абы щыӏэт. Мыкӏэ къыхуэнар и хъыджэбзымрэ и и къуэ нэхъыжьымрэ.
Арати, зэрыпсэум щӏалэ нэхъ нэхъыжьым си накӏуэ ди дей утшэжынщ, мыбы нэс укъакӏуэурэ утлъэгъуфынукъым, жари икӏи и дей зы- зишэлӏэжащ. Къуажэм даши, Къуажэм къуалэм диши, яша. къу- къалэм ишащ, жьы щахъумэм ира- иратыжащ. Ун- Унэри ящэщ аби, унэри езым зыӏэщӏалъхьэжащ. Иджы е и хъыджэбзыр щхьэ къыкӏэлъымыплърэ жыпӏэу щытмэ, и хъыджэбзыр къыщӏыкӏэлъымыплъыр нэхъ нэхъ лейу, унэ лъапсэ псори пщэри, уи къуэ нэ нэхъыжьым ептащ, уи къуэ нэхъыжьым ущӏызэримыхьэжыр сыт жери, ари къыхуегъэувэ ауэдэ мис. Нтӏэ, абы жеӏэ фызыжьым, сэ жиӏащ унэ лъапсэ сщам ныкъуэ-ныкъуэу зыр пхущхъагуэ еттыжынущ жари, къызжиӏащ, сэ къуатыжауэ къэкӏащ щыӏэкъым жи. Иджы и пхъуми нэ нэмыплъ къреплъ, и бынми, иджы и къуэми щӏыщӏитын хуей щӏэхъуар, иджы еплъыт, цӏыхухъу жыбоӏэ, цӏыхубзым и лажьэщ вообще-то. Мис а и нысэм и кӏыфӏым и щхьэм, и щхьэм зыгуэр ирилъхьэщ аби мы фызыжьыр куэдрэ щӏэфын дыкӏэлъыплъыфынукъым, жери къигъапцӏэри, жьы щахъумэм ятыжри, абы къы- къыщагъэнэжыпащ. Джы сэ уэ сыноупщӏ, уи нысащӏэр нэхъ тыншу дыпсэунущ, мыр ди лъакъуэм лъахъуэу илъщ, абы нэхъ зыхуей щыхуэзэнущ, едгъэт, жьыр щапӏыжым, жери къыӏусщ уи тхьэкӏумэм. Лӏо пщӏэну?
Нихысу пцӏэ шынэ дэхэцӏ гущыхъыны зэзащи накӏуэ, ар здэтшэнур япэщӏыкӏэ зэдгъэлъагъу сынщи. Мис ар зымыщӏэфым къыщощӏ мы ӏуэтэжым къиӏуатэ къызыщыщӏым, сэ ар жызыӏэ цӏыхуу къэралыгъуа. Абыхэм елъытауэ щӏэкӏынущ а цӏыхубзым жиӏэ псалъэм уедаӏуэу укъэзылъхуа уи анэр жьы хъуа Щапӏыж унэм зэрептынур дауэ, мазибгъукӏэ укърихьэкӏауэ, уи цӏыкӏухукӏэ и жейри хуигъэныкъуэу, зыхуей ухуигъэзауэ шхынкӏи, ерыскъыкӏи, щыгъынкӏи, гъэсэныгъэкӏи, псыт и лъэныкъуэкӏи гъащӏэм зыхуей ущигъэзауэ, укъэзылъхуа жьы хъуауэ щытми, адэ-анэр ухуэмеижу ауэдэ унэ дауэ зэрептынур? И зэ Гуащэхъани жеӏэ, бын псори зыхуэдэкъым, жеӏэ пщӏэрэ? Ауэ, мис, Люсэ къысхуэгъэгъу, мыр щхьэ сэ къызэбгъапщэрэ жыпӏэу къыщӏэкӏынщ пщӏэрэ? Уи ӏуэху зыӏут теухуауэ уи къуэм къыжиӏа ипкъ иткӏэ къыжысӏэу аращи, мис уэри уи закъуэу уи бын къэпӏэтын хуей хъуа, уи бын упӏын хуей хъуа къыдгурыбгъэӏуауэ? Гуащэхъанрэ уэрэ абыкӏэщ фызэрызэщхьыр, мыдреймкӏэ зэщхь Тхьэм фимыщӏкӏэ. Иджы щыӏэщ зи закъуэу быныр къэзыгъэхьуауэ нэхъ лейуэ гулъытэ къыхуащӏу зи жьыщхьэ зыхуагъэдахэ цӏыхуи, щыӏэщ зи жьыщхьэ зыхуамыгъэдахэ цӏыхуи. Модрейми мыдрейми зыкъригъэлыжаӏым. Нтӏэ, иджы къэхъужар сытура? Модрейм и ӏуэхур фӏы хъууэ, мыдрейм и ӏуэхур фӏы щӏэмыхъуам и щхьэусыгъуэр сытура? Мы тхыгъэм езым къыщыхощыр, Си ӏэр фӏыкӏэ ноӏусэ, жери кърегъажьэри, и пхъум и ӏуэху теухуауэ Гуащэхъан жеӏэ. Игъащӏэм къэӏэбу си щыгъыным кӏэрылъамэ, жи, зы ӏуданэ лей къыкӏэрихаӏым, жи. Илъэсищ мэхъу, жи, мыбы сызэрыщӏэсрэ мы жьы хъуахэр щапӏыж унэми, зы закъуэ къэкӏуати, а иӏыгъа тӏэкӏури си пӏэлъапэм къытрилъхьэри, Олег сымаджэщ, жери щӏэкӏыжащ, жи, Олегыр и щхьэгъусэра, къытегъази щыӏаӏым, нэгъуэщӏи щыӏаӏым. Къыжыпӏа и щхьэусыгъуэр? ӏейуэ гукъеуэшхуэ иӏщ и пхъум, нтӏэ, мо лъапсэжь ищэжам къыпэкӏуа уасэ нтӏэ и ӏыхьэ къызэрыхэмыкӏар. Ауэ и ӏыхьэ къыхэмыкӏауи сощӏри, Гуащэхъаным жеӏэ, игъащӏэ лъандэрэ унагъуэ ӏуэхуми и гур хэмыхьу, жи, къысхуэщӏыӏу, жи. Мис апхуэдэу къэӏэбэуи си щыгъын кӏэрылъыӏами къыкӏэримыхауэ, мис ауэдэу къэхъуащ, жи. Яу, тӏэ уи быным угузавэу зэрыжаӏэу уи быным зыхуей хуэмыгъэныкъуэу къэбгъэхъуным и ӏуэху иужь уиту укӏуэу, е ауэдэ хьэ къыхэкӏыжын хуей хъурэ? Хьэ хъурэ апхуэдэ къыхэкӏыжын? Ари мы жьы щапӏыж унэхэм цӏыхухэр куэд щӏауэ, абы иратыжу, къекӏуэкӏыу ауэдэ зыгуэру а лъэхъэнэм щытами гурыӏуэгъуэт. Ауэ икӏи щыттэӏым, къежьа къудейурат. Жьы хъуахэр щапӏыж унэ къежьа къудейурат. Мыбы. Гуащэхъан езым уеплъмэ, зыри дагъуэ хуумыщӏыфын апхуэдэ цӏыхущ. Къызыхыхьа унагъуэм пэжу ябгъэдэтащ. И щхьэгъусэр зауэм хэкӏуадэу, зауэри увыӏэу илъэсибли дэкӏыжауэ, щӏэупщӏэ иӏэу, и тхьэмадэми абы гу лъитауэ, емыкӏу пхуэтщӏкъым, уэри упсэун хуейщ, ущӏалэщ. Мыдейкӏэ жыжьэкъым, жери зыгуэрм и цӏэ къыхуриӏуащ. Абы дэкӏуэж, жиӏэу тригъэгушхуэу, щхьэтехауэ къыжриӏэу. Идакъым. ӏуэхур абы нэсмэ, си дыщ сшэжынкӏэ абы щыспӏыжынщ, ауэ мыр си унэмэ, мыр си пщӏантӏэмэ, си быныр мыдей щысывгъэпӏыж, жери. Дапхуэдэ быдагъ, дауэдэ тхыцӏэ цӏыхубзым иӏын хуейр ауэду жиӏэфын щхьэкӏэ. Нтӏэ, къыздэӏэпыкъуну ауэду щыщыткӏэ, сэри тӏэкӏу нэхъ сытыншынт жиӏэу абы егупсысакъым.
Щӏемыгупсысар тхьэмадэр къыдэӏэпыкъути ара? Тхьэмадэр щӏэгъэкъуэнти. Егъэджакӏуэр лэжьащ, егъэджакӏуэр гъэсакӏуэщ. Иджы апхуэдэ цӏыхубзым апхуэдэ бын хьэ иӏэ хъуа жыпӏэу щытмэ, сэ абы зы закъуэщ пэжу уреплъыну къысхуэгъуэтыр. Хущӏыхьауэ къыщӏэкӏынкъым а иригъаджэхэм ярит гулъытэм хуэдиз езым и быным иритыжыну. Ауэди къэхъункӏэ мэхъу.
Сыт адыгэм лӏыфӏ къуэфӏ хуэщкъым щӏыжиӏар? Абыи апхуэдэущ сызэрегупсысыр. Лӏыфӏыр куэдым къащхъуэнущ, ӏуэху куэдым хашэнущ. Езыми къыфӏэӏуэхур куэд хъунурэ, унагъуэ кӏуэцӏым къылъысым нэхърэ, нэгъуэщӏхэм я ӏуэху зэгъэзэхуэным и гулъытэ нэхъыбэ ихьынущи, Тӏэкӏу езым и быныр, езым и унагъуэр нэхъ къикӏуэта хъууэ пӏэрэ? И гулъытэ нэхъ къалъымысу къану пӏэрэ? Зэрыхуейуэ къэхъуу пӏэрэ быныр?
Аращи. Мис абы теухуауэ шэч уэзыгъэщӏ, мы ӏуэтэжыр зэрыщыту Гуащэхъан къиӏуэтэж защӏра зэрызыхэлъи, абы теухуауэ шэч уэзыгъэщӏ мыбы къыхэщ щыӏэми пщӏэрэ? Ухуей-ухумейуи уогупсысэ. Хуэзгъэфащэуращ, жыпӏа?
Ар дауэ, езыр Гуащэхъан гуащэ тхьэмадэм бгъэдэсуэ и сабий щыр а пщӏантӏэм щипӏыжым гулъытэ хуригъэкъуа хъункъым жбоӏэрае? Гулъытэ анэм и гулъытэр ар зыкӏи пхуэхъуэжынукъым, ауэ нэхъыжь здэс пщӏантӏэм ауэдэ бын щхьэ къыдэкӏын хуей хъуа? Нэхъыжьыр, нэхъыжьыр куэдрэ ящхьэщымытэгъэнкӏи мэхъу.
А, ар къыхэщкъым. Къыхэщкъым. Къы- даудизрэ къыщхьэщытами, ари илъэсиблыр, илъэсиблкӏэ щхьэгъусэншэу зэрыщысаращ абы къыхэщри, ахэр абы даудизрэ яхуэпсэуами тщӏэӏыми, куэдрэ пс ящхьэщымытамэ, итӏанэ цӏыхубзыр лэжьыгъэм пэщӏэту, нэгъуэщӏ быным, нэгъуэщӏхэм я быным елӏалӏэурэ, езым-ейр тӏэкӏу ӏэщӏыб хъункӏэ мэхъу. Сэ сыщытащ егъэджакӏуэуи сощӏэ. Сэ зыдэлэжьа сабийм гулъыту естам хуэдиз сэ сысей дыдэхэм зэрезмытыжар, сощӏэж, зызощӏэж ар. Ар ауэду щыту къысщохъу сэ. Залини арэзымыхъу, Залини егъэджакӏуэкъэ, пэжу къыщӏэкӏынут. Залини арэзы сохъу. Уи быным хамэ быным епт мыхьэнэмрэ Гулъытэмрэ уи быным пхуетыӏым. Сыт щхьэжыгуэщи, уи быным махуэ къэскӏэ, махуи жэщ жыхуей модэ нэхъыбэрэ уригъусэщи, уху- хуей-хуэмейми псалъэм къыдэкӏуурэ яжыбоӏэ ахэр. Модэ хамэ быным абы теухуауэ, абы тегъэщӏыхьауэ

Ауэ дауэду щымыту щытми, уи лэжьыгъэр лэжьыгъэрщ, унагъуэр унагъуэщ, унагъуэм иӏын хуей, хуэпщӏын хуей лъагъуныгъэмрэ гулъытэмрэ ар зыкӏи пхъуэжын хуейкъым. Уи унагъуэм исым и лъагъуныгъэм зыми хуэбгъэкӏуэтэн хуейкъым, абы зыри япэ ебгъэщын хуейкъым. Уи гупсысэр хурикъун хуейщ абы ар къауэшхуэу къэхъун щхьэкӏэ. Ауэ жыпӏэри хэлъщ абы. Махуэ псом Сабий гупым уахэтауэ, хамэ сабийм нетӏэ защӏ и акъылыр зытехуэ мы сабий дэтхэнэ зыми акъылыр акъыл зэзыхэкӏэ уабгъэдохьэри, унэм къыщыкӏуэжам деж хамэ сабийр жыӏэмыдаӏуэ яхэт хьэджэжагъуэ зэрыхъун иджыпсту уи унэм къыщыкӏуэжам деж уи быным зыгуэр жепӏарэ зыгуэр мыхъуамэ, ар къезыгъхэ, Нэхъ тэмакъкӏэщӏи нэхъ тэмакъкӏэщӏ уохъу.
М, Мэгупсыс, сэ тэмэму дунейм сыщытеткӏэ, сэ сэщхь хъужын хуейщ, а зыри жызмыӏэми жыӏэу, ари пкърытщ цӏыхум. Ауэ мы жыхуэтӏэхэр нэхъ мыхъумыщӏагъэ зи гугъу тщӏыхэр нэхъ мащӏэ хъуну къыщӏэкӏынт анэхэр лэжьэн хуэмейуэ унэм щӏэсыжу щытамэ. Дэ, дэ ди анэр псалъэм папщӏэ, дэ ди пӏын дэ къыдкӏэлъыплъын, аращ къэ. Ар къалэнышхуэщ, ар зэрыжысӏэм щхьэкӏэ тыншыгъуэм иса жысӏэу аракъым. Бын зытхух хъуну, пхуэпэну, и чэзум бгъэшхэну, и гъэсэныгъэм укӏэлъыплъыну, унэр зехьэн уиӏэ, лъапсэр зехьэн уиӏэ, икъукӏэ, икъукӏэ пщэдэкӏыжышхуэщ. Ауэ дэ дызэрапӏамрэ дызэрагъэсамрэ согупсысыжри. Ди анэшхуэр пасэу дунейм ехыжри, ди адэшхуэр дэ къытхэсу си анэр абы кӏэлъыплъыжаурати, ди адэр колхозым хэтурати, къекӏуэлӏэххэтэкъым, ди анэра нэхъыбэу гъэсэныгъэ тхэлъмэ къытхэзылъхьари. Дадэ и пӏэм дыбгъэдыхьу зедгъэщӏыну ар къекӏутэкъым, хъунутэкъым ауэду тщӏэ. И шэнтыр щхьэхуэти, а сыхьэтым ар щӏэмысу дышхэми, абы и шэнтым зыри тӏысын хуейтэкъым. Зы шэнтышхуэрэ зы шэнт лъахъшэрэ абы и цӏэкӏэ унэм щӏэтти. Ди анэр дадэшхуэм псэухункӏэ тӏысауэ шхэуэ зэи зыкъригъэлъэгъуакъым. Мис ауэду куэд куэд къыхилъытэт, итӏанэ дадэ зэризакъуэм щхьэкӏэ, нанэр зэримыгъусэжым щхьэкӏэ, Хьид махуэ ирехъу, илъэсыщӏэ ирехъу, щызэхуэс, щызэбгъэдэс къэхъухьэти, Дадэ, уэ умыкӏуэ, хьэблэ лӏыжьыр исыхэр къашэ, жиӏт. Сытым щыгъуи ауэду ищӏти, деупщӏат, Дадэ зыщӏыпӏэ кӏуэ щӏэмыхъунур сыт жытӏэри? Ми закъуэщи, зеиншафэ къытеуэнущи, сыхуейкъым, жиӏауэ щытащ. Мис ауэду зыхэщӏыкӏ зиӏэ анэ, зыхэщӏыкӏ зиӏэ нысэ унэм щӏэсу щытмэ, Гуащэхъан хуэдэхэр жьыр щапӏыж унэ къыщыхутэнукъым. Сэ нэхъ лейуэ сынывэупщӏыну сыхуейт, Инал, Идар, Лалинэ феджауэ къыщӏэкӏынщ пщӏэрэ щырикӏ мы ӏуэтэжми, мыбы фыщеджэм фигъэгубжьа, фигу хигъэщӏауэра, нэхъ лейуэ фигу ныкъуэ ищӏауэра, хьэмэрэ фыкъигъэгубжьу апхуэдэу фызэреджар? Сэ си жагъуэ ищӏа Гуащэхъан и къэпсэуар къыщыщӏахэр?

унэ жьы щапӏым фиратыжыр хуэхъу ауэди. Ауэдэ зыгуэрыр щыӏэу фщӏа фэ мы тхылъыр къафщту феджэху, мы ӏуэтэжым феджэху. Ауэдэ зыгуэрыр къэхъункӏэ хъуну е зы щӏыпӏэ дей къыщыхъуауэ фи гущхьэ игъащӏэм зикӏ нэхъ мыхъуми зэ къридза? Уи нэхъыжь пшэуэ жьыр щапӏыж унэ ептыж хъуну?

Сабийр зыщӏищу, яхузэфӏэкӏыу. Хуейуэ кӏуэи щыӏэу жаӏэ. Зы нанэ жиӏэт, зыкӏэ а жьы хъуахэр щапӏыж унэм щӏэс щыӏэхэр, ахэр къетӏысэкӏауэ щыуэршэрым дей, зыкӏэ сохъуапсэри, Тхьэ, сыщыӏэнтэм! жиӏауэ щытащ. Уэршэрэ къыувэсмэ. Иджы зыхуей хуэзэ нанэт ар, унагъуэкӏи зэпэщт. И шхынкӏи, и теплъэкӏи, и щыгъын сыт искӏи зыхуей хуэзэ нанэт, ауэ уэршэрэгъу иӏэтэкъым. Нэху щыти, и быным хэт лэжьакӏуэ кӏуэт, хэт еджакӏуэ кӏуэти, махуэ псом езыр и закъуэ дэсти, ар къытехьэлъэти, ар арэзыт абы кӏуэуэ щыӏэну. Щыӏэфыну хъунтэкъым, ауэ уэршэрэгъу ягъуэтщ. Зыгуэр хэкӏыжу къыщыхъурат. Езыр ащ дыуэршэрыж, жери ехъуапсэ. Тхьэмыщкӏэ, и хьэдрыхэ дахэ Тхьэм ищӏ, сэ си анэшхуэр, си адэмкӏэ си анэр бгъущӏрэ тӏурэкӏэ псэуауэ, и акъылыр жан ӏейуэ зэрыцӏыкӏурэ къэхъуа ӏуэхугъуэхэр ищӏэжу ауэду дунейм зэрехыжари. Сымаджэ дыдэу ущӏыхьэми, мо хэлъыр къэтэджти, Алыхь укъызэпсалъэрэ сыбгъэхъужам жиӏэт. Къызэфӏэтӏысхьэти, къыбдэуэршэру къэтӏысыж, зимылӏэ ӏейм дащӏэ мо дунтӏэ.
Ауэдурэ тӏэкӏу фыдэуэршэррэ, нанэ? Сыдэуэршэ. Итӏанэ унагъуэ ӏуэху фытепсэлъыхьу сыту, ар плъагъурэ, нанэхэм декӏэ, дадэхэм декӏэ лъапӏэщ, уэршэрэгъу хуейхэщ.

Зэуэдэххэ сыт зэсхэр зэрыхуэфэщар, псори дыздыхэсу жэщыбг пщӏондэ дыуэршэру къэхъуахэм дытепсэлъыхьу, пщэдей махуэм тщӏэнымрэ къэхъунымрэ дытепсэлъыхьыжу ауэдущ дызэрызэхэсыр. Унагъуэм исыр зэрыщӏэныр насыпышхуэщ. Хьэх Сэфэрбий и зы ӏуэтэж зэ къыхэдгъэщауэ щытащ, Цӏыхуфӏ куэд тетщ дунейм жери ящ кӏэщӏ цӏыкӏу ӏуэтэж. Анэр ӏэплӏэкӏэ дохутырым деж щӏихьащи, ар зылъагъухэм япэщӏыкӏэ къазэрыгурыӏуэр е машинэм пэщӏэхуа сытми зы мыгъуагъэ гуэр къыщыщӏащ. Сыт мыгъуэ къыщыщӏар, жари къоупщӏри, Тӏэкӏу псчэти гъуджэ трезгъэхыну къэсшауэращ, жи и къуэм. И къуэм ӏэплӏэкӏэ щӏихьэри хуэсакъыпэу игъэтӏысащ. И лъакъуэхэр захуэу хуигъэуващ. Вакъэр тӏэкӏу къыщыкӏуэтати, лъитӏэгъэжащ. Зылъагъухэм къазэрыгурыӏуэр ауэдущ, иджысту занщӏэу зыгуэр къыщыщӏри къихьауэращ мыр жари. Сыт мыгъуэ къэхъуар щыжаӏэм къыщӏихьар, я анэр къыщӏихьар яжреӏэ. Нтӏэ, гъуджэ тебгъэхыну, псчэуэ арамэ, ӏэплӏэкӏэ къехьэкӏын хуей. Аращи, къеӏуатэ куэд лъандэрэ и лъэ щӏэмыувэжу сымаджэу пӏэм хэлъщ, жери. Гъащӏэ зэрыхъур къыхэзгъэщыну сыхуейуэ аращ иджы ар щӏыжысӏэ. Зи лъэ зримыхьэж анэр къуэм ӏэплӏэм илъу щӏихьу ауэду хуэсакъыу зэригъэтӏысар ягъэщӏагъуэ, ар бгъэщӏэгъуэн хуейм щыщ, жыпӏэу упщӏэ бгъэув хъунущ. Ар ягъэщӏагъуэ, яшу жьыр щапӏыж унэм иратыр Ямылъагъу хуэдэу, дэ зыдощӏ ауэду. Ди ӏуэху хэлъӏым, жыдори дымылъагъу зыдощӏ, дытемыпсэлъыхьыну иужь дитщ. Жытӏэми щэху дыдэу жытӏэнуращ, ауэ дыбгъэдыхьу, ар ауэдэу зыщӏа и къуэм. Дгъэукӏытэну? Дгъэукӏытэкъым, жетӏэкъым зыри.
Жепӏэм уигъэпсэлъыну?
Къэхъун хуейуэ къэхъур догъэщӏагъуэ. Ар къызэрыхъуар дымыдэу зыгуэр зытежытӏыхьын хуейр, дымылъагъу, зыхэдмых зыдощӏ. Жыӏын хуейщ, жыӏэу арэ, еубыдылӏауэ цӏыхур гъэукӏытэн хуейщ. Къыщымыувыӏэжыфкӏэ къэгъэувыӏэн хуейщ. Тегушхуэу езыр къызыхалъхуа лъэпкъри хьэблэ къудейр хьэблэм и пащхьэми щыдохь дэ пщэдэкӏыж. Дафӏэлӏыкӏын хуейщ, дащыукӏытэн хуейщ абыхэми. Ахэр зэмыса я нэгу щӏэдгъэкӏын хуейкъым, абыхэм яфӏэемыкӏу длэжьауэ къыддалъэгъун хуейкъым. Мыдкӏэ узыхалъхуа лъэпкъыр, мыдкӏэ узыщыщ адыгэ лъэпкъыр. Емыкӏур дэкӏуейурэ дэкӏуейурэ, нтӏэ, абы зыша адыгэлӏым, янэр ишу езытыжа адыгэлӏым, адыгэ лъэпкъыр моуэду зэрызыхэтыр жаӏэнуӏэ нэгъуэщӏ къеплъхэм? Мис ахэр, мис ахуэдэ гупсысэхэр ди зыхуаку щызекӏуэн хуей. Мыр щӏитхари, дауи, ауэдэ, ауэдэ зыгуэрым дришэлӏэнуращ. Мыр икӏэм-икӏэжым Гуащэхъан, дауэ мыхъуауэ щытми, и къуэм и щыуагъэр и къуэрылъхум егъэзэкӏуэжри, и къуэрылъхум зрешэлӏэж. Унэ иӏураӏым, фэтэр къещтэри, пщӏэкӏэ, мазэ къэс и уасэ етын хуейуэ. Абы ешэри здыщӏигъэтӏысхьэжурэ, ауэ дауэ феплърэ? Дауду мыхъуауэ щытми, а фызыжьыр а жьыр щапӏ унэм къыщӏамынауи сощӏри, и бынхэм хуэарэзыуэ дунейм ехыжыну пӏэрэ?
Анэ, сэ ехыжыну къысщохъу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, анэр и быным къыхуэарэзыщ сытым дей.
Сытым деи хуэарэзынущ. Уи гугъэщ ауэду. Сыт щыгъуи къыпхуэарэзыну. Сыт умыщӏэми къыпхуигъэгъуну. Дауэ мыхъуами, ар сэ си анэщи, зы щӏыпӏи сихьыжынкъым, жыбори абы теухуауэ уэ уигурэ уи щхьэрэ зытелъщ зэрызгурыӏуамкӏэ. Ары. Хьэуэ, абы и гупсысэр зэрызгурыӏуар Щӏэпхъаджагъэ, мыхъумыщӏагъэ пщӏэ хъунуракъым, ауэ анэм и гур зэрыщытыр апхуэдэущ, сытым дежкӏи и быныр, сытым дежкӏи и быныр, и быныр щэ дауэду щымытауэ щытым, игъэфӏыну, игъэдэхэну, сыт хуэдэ и ӏуэхур иӏэтыну, ауэдущ зэрыщытыр, ӏуэтэжым теухуауэ. Епхьэлӏа упсалъэу щытмэ, дауэдэ гугъуехь ирамыгъэшэчами, а Гуащэхъан и образымкӏэ хуигъэгъуфыну сщохъур и быным къращӏар. Сщохъу хуигъэгъуэну.
Щӏалитӏым дауэ щыхъуа? И къуэрылъхум къыщӏишыжащ жьы щапӏа унэм, щигъэӏэфынутэкъым я нэр, фӏыуэ илъагъут и нанэр. Ауэ къыщыщӏишыжым, ядэ-янэм я унэм имышу фэтэр къищтэри абы щӏигъэтӏысхьащ. Езыр абы и гъусэу псэунущ. А ядэ-янэм унэ яӏэт. А унэм а Гуащэхъан и ӏыхьэ хэлът, абы и лъапсэр ящу, абы къыщӏэкӏа ахъшэмкӏэ ягъэдэхат, лъыӏуахат. Сыту пӏэрэ абы щӏимышар? Къыщӏэзыдзам дей сшэжынкъым, жиӏэу ищтэжауэ макъ. Зэзэгъынукъым мыхьэр, жиӏауэращ. Ары, Нанэм и тыншыгъуэ къилъыхъуащ. Гъэщӏэгъуэну мыри хэлъщ мы ӏуэтэжым. Езы Гуащэхъан, ауэдиз пэжагъ зыхэлъ, ауэдиз сыт хуэдэ гугъуехьри ишэчу и унагъуэр, и быныр зыхуей хуэзыгъэзам и къилъхуа, ахуэдизыр зыхуищӏа а зытелэжьахэр хъуакъым. Ишэнут, жыжьэ щыӏэ и къуэм, ауэ абы нэс кӏуэфынукъым. Мыдрей гъунэгъуитӏыр хъуакъым, къыхуейкъым. Ахэм къалъхужар хъуащ къызгурыӏуэну
унагъуэм къыщекӏуэкӏым хъунымрэ мыхъунымрэ тӏэкӏу зэрагъэзэхуэфу апхуэдэ акъыл яӏэщ хъуа, лъэныкъуэкӏэ къеплъу гу лъатауэ арауэ къыщӏэкӏащ.
Сэ къызэрысщыхъур и быным мы жьы хъуам пщӏэ зэрыхуамыщӏыр. Мохьэр нэхъ щӏалэми, абы гу лъатауэ къыщӏэкӏынущ. Дядэ-дянэм абы щхьэ гулъытэ тэмэм хуамыщӏрэ жаӏэу и фӏэгуэныхь хъууэ къыщӏэкӏынути, къащтэжу зыхуей хуагъэзэжауэ. Абы иджыри мыуэдэ зы ӏуэхугъуэ хэлъынкӏэ мэхъу, Люсэ, къысхуэгъэгъу, псалъэр фӏыкӏэ уӏыгъи. Мис езы, Гуащэхъан жеӏэ. Си къуэрылъху цӏыкӏур къокӏуэ, жи. А и къуэрылъху цӏыкӏур къэкӏуэхукӏэ, игу къэмыкӏами, мо и гукъеуэ къом мыгъуэр жриӏэурэ игу къигъэкӏауэ арауэ пӏэрэ? Нтӏэ, игу къэмыкӏами, нанэ дей лъагъунлъагъу кӏуэуэрэ? Мо тхьэмыщкӏэм игу зэрыхэщӏыр къыхуиӏуэтэхукӏэ, абы хуишауэ арауэ пӏэрэ? Игъащӏэм имылъэгъуа цӏыхур автобусым къыӏэпӏа Абдулчэрим хуэза иужьрэ а и губампӏэр, а и гукъеуэр хуеӏуатэ имыцӏыхуу. Абы махуэ къэскӏэ, махуэ къэси хузэфӏэкӏ хъунтэкъым абы и къуэрылъхур. Кӏуэну и анэшхуэм дей. А къыщыкӏуэ зэзэмызэми, ауэдиз гукъеуэ зиӏэ гу бампӏэм къызэгуитхъыр абы и гукъеуэр жримыӏэу къригъэнэну сфӏэщ хъутэкъым, ар хуиӏуэтэну къысщохъу. Ара къыщӏэкӏынущ? Ар къыздэкӏуэм щилъагъури гухэщӏтэм. Мауэдиз жьыкӏэфэкӏэ зыри зыхуэмеиж. Къэралым зыхуей хуигъазэми, чэзум игъашхэт, ягъэкъабзэт, хуэфэщэн гуэри къыщатӏагъэт, ауэ я нэгур нэщхъейуэ. Гукъыдэж ямыӏэу модиз жьыкӏэфэкӏэр зылъагъу щӏалэ цӏыкӏум езым и щхьэми зыгуэр зригъэзэхуауэ щӏэкӏынукъым. Уэ езым зы ӏиман гуэр уиӏэу щытмэ, ар уигу къемыуэу, уигу щӏэмыузу ауэдэ ӏуэхугъуэр абы ублэкӏыфыну къысщыхъукъым, уигу къемыуэу къэнэну. Сызэгупсысыр,
ярэби, жьы хъуахэр щапӏыж унэхэр щымыӏамэ, лей хъуауэ къалъытэ дадэ-нанэхэр дэнэ пӏэрэ зыдрашэлӏэнур? Дауэ хъуну пӏэрэ? Ягу къэкӏыххэну пӏэрэт апхуэдэу пщӏы зэрыхъунур? Мы унэхэр щымыӏамэ, цӏыхум ягу къэкӏыу хъуну пӏэрэт? Лей хъуауэ къащыхъу я нэхъыжьхэр яшэу абы щӏэбгъэтӏысхьэжхэрэ?
Нарт зэманым имыгъэзэжыну пӏэрэт? Жыджащ.
А упщӏэр, а упщӏэр бгъэувын щхьэкӏэ щхьэ лей хъун хуей нэхъыжьыр? Нэхъыжь зэрымыс унэр си щхьэкӏэ сэ шынагъуэ къысщохъу. А дадэ-нанэ зиӏым щагъэса сабиймрэ ар ямыӏэу адэ-анэ щӏалэм ягъэса сабиймрэ зэщхькъым. Нэхъ шыӏэныгъэ яхэлъщ нэхъыжь зыщӏэса унагъуэм къыщытэджахэм, нэхъыбэ зрагъэзахуэ нэхъ фӏэлӏыкӏ яхэлъщ.
Пэж дыдэу жыпӏащ Лае. А нэхъыжь зыдэсым жаӏэм а нысэри, а къуэри, а къуэрылъхуи, бын цӏыкӏухэри, псори а нэхъыжьым фӏолӏыкӏ. А зыри здыдэмысу зи закъуэ къэхъуар абы нэхъыжь хабзэми нэхъ химыщӏыкӏыу къысщохъур.

Цӏыхубзищ псыхьэ кӏуауэ зэрихьэлӏати, тӏур ӏейуэ я быным щытхъут, жи, я къуэ зырызхэм щытхъуат. Зы лӏыжьи гъунэгъуу щысти, абы едаӏуэрт. Цӏыхубзищыр тӏур фӏыуэ щытхъуауэ зым зыри жиӏэтэкъыми, лӏыжьыр абы еупщӏауэ, Уэ сыт уи къуэм щхьэхьэ зыри жумыӏэрэ? Сэ си къуэм хужысӏын ауэдэу ину бгъэдэлъкъым, жиӏат. Цӏыхубзхэм я псыр къащтэри ежьэжа, лӏыжьри хуэмурэ яужьым иту зигъэпсэхуну тӏысаурати, къэтэджыжауэ яужьым итурэ макӏуэри, а жыхуаӏа щӏалэ цӏыкӏуищыр уэрамыпэм ӏутхэти, зым къыщӏэпхъуэри, и анэм и псыпэгун хьэлъэр ӏихащ, адрей тӏум щыщытхъум щыгъуэ жаӏэр зым сэ си къуэм уэрэд дахэ ӏейуэ жеӏэ, жиӏэт адрейм, сэ сысейр спортым хэтщи, дунейм хуэмыщӏэ теткъым, жиӏэти, а зэрыжиӏам хуэдэ дыдэу зым уэрэд кърищт, адрейм зритӏэрт, зрисэрт, зигъэджэрэзт. Яхуэщӏэр ящӏырт.
Ауэ зи бын щымытхъуам и щӏагъым Арати, епщӏ. нтӏэ, аращи,
лӏыжьым гу щылъатэм, цӏыхубзхэр йопщӏ, Дауэ къыпщыхъуа ди сабийхэр, екӏукъэ, тэмэмкъэ, ди къуэхэр? жаӏэурати, Сэ зы къуэщ слъэгъуар фэ фейхэр дэн щыӏэ? жи лӏыжьым. Лажьэу гъэсэныр, Лэжьыгъэм щӏэпӏыкӏын хуей, гугъуехьыр зищӏысыр къегъэщӏэн хуей цӏыкӏу щӏыкӏэ. Дадэ си дыщымкӏэ. Езыр къыщывмых жыбоӏэ.
Щыхын хуейкъым. Си дыщымкӏэ зы гъунэгъу фыз диӏэт, я быным щытхъуу. Арати, сокӏуэжи си анэм жызоӏэ, Мор и быным щотхъу, зэ укъытщытхъукъым жысӏэти. А, ухъуапсэт.
Сыхъуапсэт.
Мор псоми зыхуеяку и быным щытхъут.

Бзаджагъэм гугъу иригъэхьыжми, гувами щӏэхами абы ухуэзэжмэ, абы уӏущӏэжмэ арумыбгъэтшыну псори.
Гува-щӏэхами ӏущӏэжыну пӏэрэ мы Гуащэхъан и бынхэр ауэдэ зыгуэрым? А Гуащэхъан а унэ угъурсызым къизышыжа къуэм хуэдэ зиӏэ адэ-анэм лей къалъсынукъым.

Къагурыӏуэжынщ.
Джэдщ уэ, джэд нэхъ джэдыкӏэ нэхъ ӏущ, жыхуиӏэм хуэдэу хъуащ ар. Нэм илъагъур ӏэм ещӏэж, жари ауэдэ гупсысэ щыӏэщ. Ауэ итӏани, Ар псалъэри щызекӏуэ. Зы сабийр балигъ хъууэ и дуней тетыкӏэнур дауэ щымытми а къэзылъхуам я закъуэкъым. Ар абы и щхьэкӏэ къытетыжхэм ялъ, Хэту щытщ, ӏэджэ щызэхыхьащ абы, фӏыр щытекӏуэ къохъу. Нэхъ лъы къабзэр, нэхъ лъыфӏыр текӏуэу, дауэ пщыхъурэ, и адэм мыуэдащ, и анэм мыуэдащ, ауэ езыр мис мыуэду лӏы ехьэжьа хъуащ, жаӏэу ягъэщӏагъуэ уэдэи къохъу. Бжьиблкӏэ мауэ жиӏаӏэ. Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ.
Аращи, дэ ди лъэпкъым нэхъыбэрэ нэхъыфӏым и лӏэужьыр текӏуэну Тхьэм жиӏэ. Алыхьым жиӏэ.

Нтӏэ, цӏыхум гупсысэ къыщӏритар зэувэлӏа ӏэнатӏэм елъытауэ гупсысу и пэжыпӏэ, нэхъ дахэр, нэхъ къекӏур, нэхъ гущӏэгъу зыхэлъыр къыхихын хуейуэ аращи. Моуэдэ псалъэмакъ къыщӏэтӏэтри аращ. Дызыкӏэлъыплъыжыну, дызэгупсысыжыну, дэ дыщыуами зэдгъэпэщыжыну, дэ къыдэдаӏуэу, Дэ жытӏэм къыхэплъу зэрыщымыуэным нэхъыбэ яужь итын щхьэкӏэ. Фӏагъ зыгуэр тхэлъауэ дгъэкӏуэдамэ, ар зэфӏэдгъэувэжын щхьэкӏэ, узэлэжьыжуращ.
Дауэ жыпӏар гуащэ усэм и цӏэр? Зыгуэр уэ бдзамэ мывэм ӏуэщӏэжу. Зыгуэр бдзамэм, зыгуэр бдза мывэм ӏуэщӏэж жыхуиӏэм ещхьу, уэ бгъэлъэгъуа щапхъэра плъагъужу?
Чыблейнэ и усэр, зыгуэр бдза мывэм уӏуощӏэж. Уэ си къуэр плъагъумэ, кхъыӏэ, къысхуэгъакӏуэ. А псалъэхэр мы си щхьэм щоджэрэз, жьы хъуахэр щапӏыж унэм псалъэ къикӏыу, слъэмыкӏыу нэпсыр сэ къысфӏыщӏегъэж. Ар дауэ хъуа? Адыгэ адэ-анэм а унэр щхьэ псэупӏэу хухаха? Къыхоуэ ар си гум ещхьу банэм. Ди лъэпкъым щхьэ апхуэдэ къыхэкӏа? Си гум ар хуэмей къыгурыӏуэну. Захуагъэ быным сэ къыхуэзмыгъуэт? Сымыгугъа апхуэдэ сэ къэхъуну. Си лъэпкъ, сыт къыпщыщӏар, къоузыр сыт? Апхуэдэ уз игъащӏэм дэ диӏакъым. Хыфӏадзэу адэ-анэр щымыта, сыгупсысами сэ къызгурыӏуакъым. Апхуэдэ узыр щхьэ дэ къытхыхьа?

Фымыгъэжеями жэщкӏэ вгъэпӏейтеями, сабий щапӏ унэм фэ фырамыта? Иджы чэзущ, къэсащ фэ фи зэманыр. Сабийм ещхьщ ахэр, фэ фыкӏэлъыплъыж. Жывмыӏэ ар зэманым и зэрану Ди адыгэлӏ, уэ улӏкъэ, зыкъэщӏэж. Жьы хъуа фи адэ-анэр щывмыгъащӏэ. Гулъытэ, лъагъуныгъэ, гукъыдэж. Къигъэзэжынущ псоми.